ugwu nke a na-arị na-atụ egwu ọ bụdụrụ ka anyị ga-efe ọ bụdụ ka ndị Igbo nọ mba ụwa niile ga-efedo ọ bụdụ ka anyị ga-akpụ isi ana were nye n'ike nke kwadoro anyị Chineke nna biko bịa lụọdoro anyị ọgụ lụọrọ anyị ọgụ anyị na ọgụ nka ife a bụ ọgụ nke ime mmụọ Chineke mba ụwa niile megide achọghị imegide ụmụ Biafra achọghị imegide ndị Igbo Chineke bikodo ọ bụ sọsọ gị ka anyị nwedoro ntụkwasị obi anyị dị sọsọ gị bụ chineke nke anyị na-akpọrọ isi ana na-enye eziokwu adịghọzi n'enu ụwa bụ jehova biko kwa eziokwu anago sọsọ gị nwa ka anyị nwere ntụkwasị obi anyị n'ime chineke biko bịadụ lụọrọ anyị agha lekwa akwa maazị nnamdị okwu mbere n'ime ụlọ ụlọ ụlọ kọtụ chineke n'ụlọ ikpe

mba ụwa niile mere anyị amara chineke biko kwa medere anyị amara ka mba ụwa niile mbịa n'ala biafra bịa n'ala igbo were kpụ isi ana nye gị mara na jehova na eziokwu gị na ọ bụ n'eziokwu ka anyị kwụrụ

bịadụ kewere anyị oke osimiri uhe chineke nna ọ bụdụ sọsọ gị ka ụmụ biafra nga-efe onye nke maazị nnamdị okwu kanụ na-akpụ isi ana na-enye na-akpọku n'ụtụtụ ehihie n'abanị chineke bikodo bịa hichaa nwa oru gị nwoke anya mmiri a ọ ife anyị na-arịọ gị

the Igbos Biafrans, these are the people I want to talk to today. Igbo ndị mụrụ nze mụọ ọzọ Igbo nwere ebu nwee mpụ unu nwa ka m chọrọ ịgwa okwu tata hmm? please before we continue our program please do us a favor subscribe to this channel

That is what we will stand here. Okwu eziokwu nke Chineke, eziokwu nke na-atụghọ mmiri ọ ife anyị ga na-ekwu here. As you are doing that, as you are subscribing to our channel, joining us on this program, as you are sharing our videos, I say may God bless you. Asị m Chukwu Okike Abịama ya gọzie gị gọzie ọrụ aka gị n'ife ọbụla ị na-eme n'afa Chukwu Okike Abịama ise Welcome, men and women. Welcome, good people all over the world. I welcome good people of Igbos. Please, I welcome you people all. Today's program, where, where I started with this music, is because of our let our people ka ndị Igbo m ga-eji okwu Igbo maka ndị m na-achọ ịgwa okwu tata bụ ndị Igbo ife m ji wee na-akpọ egwu a tata bụ achọrọ m ka ndị Igbo nwekwenụ nke a na-asị nwekwenụ obi nwanne e nwere ndị Igbo ndị nka bụ ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ ka nọ n'ala Igbo yes e nwere ezigbo mmadụ ndị mbilivuru na justice and equity and fairness. O nwere ndị Igbo mma na if na-emekwa ha mfụ ife ọjọọ ha akpọ ya ife ọjọọ ha mara na ife ọjọọ bụ ọjọọ ọjọọ na ọ jọrọ njọ sikarịa nkakwụ n'usi Bikonu, Igbo mmụrụ nze mụọ ọzọ, ọ bụ ụnụwa ka m na-akpọ n'ụbọchị nke taata, bikonu. Ife m ji na-ekwu okwu a bụ lekwe na anya Maazị Nnamdi Okwu Kanu. Ama m na o nwere ndị Igbo na-ekweteghị na ọgụ anyị na-alụ ọgụ Biafra but na at the end

but ama na ndị nkwe na ndị ekweghọ bịara bata ọgbaghara adị na anyị ekweghị na Biafra na anyị ekwere na Biafra but asị m ka anyị dowe na ife niile a n'ofu ebe ndị Igbo let's keep everything aside ya bụrụ ka esi ekwu asị ka ife niile ntara n'abalị ka ọ bụrụ gịnị anwụnta na ife m ji na-ekwu Igbo ndị mụrụ nze mụọ ọzọ ife m ji na-ekwu okwu a taata bụ maazị Nnamdi Kanu nee n'akwa maazị oru Chineke nee n'akwa o bere n'ụlọ ụlọ ikpe o beghị akwa na o nwere ife ọjọọ o mere o beghị akwa na o nwere onye ọ napụrụ nke n'ike mba n'ife ọ na-achọkwanụ bụ ọganiru nke mụnwa ọganiru nke gị nwa mbụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ mba ụwa nsọtụrụ isi bụ na akwa a o bere onye Igbo ọbụla ife ọma na-adị mma onye Igbo ọbụla nkwetere n'eziokwu onye Igbo ọbụla ns- mma na ọ fụ ife ọjọọ si kpọ ya ife ọjọọ akwa Maazị Nnamdi Kanu metụta gị n'obi ndị Igbo ndị ezigbote ndị Igbo na mba ụwa niile bikonu akwa Maazị Nnamdi Kanu metụta unu n'obi a sị m ma unu kwetere n'ife ọ na-eme o ma unu ekweteghị n'ife a na-eme why m ji na-ekwu okwu a bụ maka ọkwa mfụrụ ebe a na-atụsị ọkụkọ na-achị ya matakwa ọkwa ọkwa rotakwa na mbọsị ife mmemme ruru afụghị ọkụkọ ọkwa a ga-anwụtakwa ọkwa mee gịnị tụsịa ya ka esi tụsịa gịnị ọkụkọ why na ife a mere n'ụlọ ikpe a na this kangaroo court of Nigeria ife a ha mere there unu onye nọ ebe ọ nọ na-amụ amụ o nke ọzọ ji wee mee o a na-amụ maazị Nnamdi Kanu were na-eme ife akaja n'ụlọ ikpe onye Igbo ụkwụ nshiri ike okwu ruru n'ọnụ anọdụ ebe ọ nọ were gbaa nkịtị asị m ya gee ntị na ife maazị na-aga through today ife ọ na-agabiga tata who is the next onye bụ onye ọzọ ọ ga-abụ because of na ma ndị igbo ebiniha ọtọ n'ụkwụ ha were mee ife ha ji abụrụ ndị igbo were sị enough is enough nwanne na ife a na o zugo bụ na o zugo sị ka nọdụ ewere maazị Nnamdi Okwu Kanu na-eme ife akaja niile dị iche iche Chineke onye Igbo nke aha anọdụ obi aṅụrị na-akpa ya ọ nakpu na be ya o hie ụra asị m Chineke nna bikokwa asị m Chineke na ọ bụdụ sọsọ n'aka gị ka anyị nwa ndị Igbo asị m na ọ bụ sọsọ n'aka gị ka ndị nke nkwere na gị mgbabadoro ekwedịne ka ihere mee anyị ekwedịne ka ihere mee anyị na gị ka anyị kwenyere na gị ka anyị kwenyere na o nwedughị chi ọzọ nke anyị nwere ntụkwasị obi ma ọ bụghị na gị o nweghị chi ọzọ nke anyị na-akpọ isi ana wee nye ma ọ bụ sọsọ gị nwa mbụ chukwu okike abịama ọbasi nke mbi n'eluigwe ọ nweghị onye ọzọ anyị nwere ma ọ bụ sọsọ gị bikodo ọ bụdụ gị nwa ga-anụrụ anyị ọgụ a ife a bụ ọ bụghịzi ọgụ nke anụ ahụ ife a bụ ọgụ nke ime mmụọ chineke anyị na-akpọ gị chineke ndị igbo chineke ụmụ biafra chineke anyị anyị na-akpọ gị bikodo bịadụ bịa lụọrọ anyị ọgụ a maka na eziokwu anaghị o nweghịzi ebe a na-ekwuzi eziokwu na eziokwu erugo because of na ikpe eruo n'onye Igbo n'aka look at nke a a kpọrọ eze ndị Igbo na Ajao Estate look at what happened ndị Igbo keep quiet look at Maazị Nnamdi Kanu anya Igbo ji afụ ụzọ unu anọdụ ndị a na-eme because of na ndị a succeedie n'ife ọjọọ ha na-aplan n'isi maazị Nnamdi Okwu Kanu they want to use maazị Nnamdi Kanu were senduo ewu na ọkụkọ mbụ onye Igbo ị kpatara ego ị bụ a big man o ị bụ poor man ọ bụ a strong message ka Fulani chọrọ isend to you unu ekwene ka ụdị ife a mezuo because of ha mee ya nwa ife a gị nwa na onwe gị nọ ebe ị nọ were gbaa nkịtị ife ọjọọ na-eme ife ọjọọ a na-eme nke ewetara ew- abịa n'ụlọ ikpe eweta iwu akpọgharịa ya isi n'ala maka gịnị o ruo n'onye igbo n'aka o ruo na maazị nnamdi okwu kanu n'aka ị nọdụ ebe ị na- ị na-akụ aka ị na- ị na-ekwere n'ife ọjọọ chineke nna bikodo onye dị otú a asị gị chineke mere ya ebere chineke mere ya ebere mere ya ebere maka na ụmụ gị ewo chineke nna biko medoro ndị igbo ebere merụ ndị Igbo ebere merụ ndị Igbo ebere ha nọdụ idu ife a na-eme ha agaghị ebininwe ọtọ Igbo should come together and rise up know that injustice for one Igbo is injustice for all because of ndị atụmatụ ọjọọ ndị a na-atụ chineke nna atụmatụ ọjọọ ndị a na-atụ maka ego bribery Ana- ide- anaghị m akpọ ndị igbo ndụ ana m akpọ ezigbote ndị igbo nkwere n'eziokwu m- nkwụ n'eziokwu mma na eziokwu dị mma okwukwu ọ bụ unu ka m na-akpọ asị m unu biko nụ asị m unu kunienụ asị m mmụọ ala igbo nji obi ebube biko nu kunienụ bịakwanụ gaarụnụ maazị Nnamdi Kanu ije maka ife nke a akarịgo ije nke anụ ahụ ife a abụzi ọgụ nke ime mmụọ chineke biko ọkwa gị na-anụ ebudo agha nke ime mmụọ asị ga-eburu ya agha ga-ebuweduru ya agha chineke bikodu ọ bụdụ gị ka m na-akpọ n'ehihie ọ bụ gị ka m na-akpọ n'ụtụtụ ọ bụ gị ka m na-akpọ n'abalị na ife nke a abụgo ife nke chineke nna na ndị iro agbakọọna ọnụ ha agbakọọna ọnụ na-achọ imedo oru gị nwoke a na-achọ imedo oru gị nwoke chineke nna ekwekwele ka atụmatụ ha ka atụmatụ ha njekwukwe ha ebe ọbụla a nọrọ wee wee kpa nkata ha chineke asị m atụmatụ ha niile jekwu onye na ha hara wee kpa nkata ka e wee medo oru gị nwoke maazị Nnamdi Ukwu Kanu nke ọbụla a nọrọ were kpaa ya igetere egetewu ị nọ nga a nọrọ wee gba izuzu ndị a niile ntinyere maazị Nnamdị Kanụ n'afụfụ a n'ife ịgba anya mmiri a Chineke ndị a niile mgbara izuzu gbagide oru gị nwoke a aka ya ndị ọcha ịkpọpụtara maka ije nnwere onwe ịkpọpụtara ka o were zọpụta ndị Igbo ịkpọpụtara ka o were zọpụta ndị nke ya Chineke bikodu onye ọbụla aka ya ndị ya asị m Chineke nna ekwekwele ka onye ndu otu ahụ mfụ ọganiru na ndụ ha ekwekwele ka ndị ndu otu ahụ mfụ ọganiru na ndụ ha ka ọ bụrụ ka ọ bụrụ ha nwere ana were zere mmiri chikwu nna ha werekwa ana zere mmiri ndị a niile nọ na-enene anya mmiri na-agba maazị Nnamdi Ukwu Kanu n'ime ụlọ ikpe obi aṅụrị na-akpa ha onwe nweghị ike ibini ọtọ nwe na-aṅụ nkwụ chineke nna biko asị m ndị ndu otu ahụ ha werekwa ana zere mmiri n'ụtụtụ ha werekwa ana zere mmiri n'abalị ha werekwa aba zere mmiri n'anyasị chineke ọ bụdụ ife m na-arịọ chukwu okike abịama ọ bụdụ gị bụ chukwu nke anyị nweduru o nwedu chi ọzọ biko bịa lụọrọ anyị agha ife a bụ agha nke ime mmụọ chineke ife nke a abụọzị agha nke elu ahụ where a system of government is corrupt then by even an old man an old man who call himself an advocate doesn't know what law is all about ndị igbo na-agba nkịta na-akụrụ ife ọjọọ aka old man look at akwa maazị Nnamdị Kanụ mbere bikonu geenụ ntị ka unu nụ maka o nwere ndị- o nwere ike nwee onye na-anụghị akwa o bere Chineke biko please as you are watching this our program please do us a favor subscribe to our channel subscribe to our channel like our videos join us on this platform Invite your friends, invite your brothers, invite your people around you. Invite them to this channel. As you are doing this, I say, Mechukwu Okike Abiyama, gozie gị, bless you. In the name of Chukwu Okike Abiyama, ise, ise. Kwekwere m ise na comment section, biko nụ.

Oh, Chineke. maka na ọ bụ onye Igbo ọ bụ ya mere m ji na-akpọ ndị Igbo tata n'ụlọ ikpe ka a na-ekwu ife maka na ọ bụ onye Igbo ka e ji na-emegide ya

ndị Igbo unu anụgonu a chọrọ ijizi maazị Nnamdi Kanu were mee i nye m nke a m enye gị nke a ndị Igbo agba nkịtị akụwa aka n'ahụ na-akụrụ ife ọjọọ aka ụdị ife a na-eme n'ụlọ ikpe ụdị ife a na-eme n'ụlọ ikpe ana m arịọ ndị Igbo bikonu bikonu all good people of Igbo ndị Igbo good people of Igbos I know we still have good people that have human conscience ana m arịọ unu bikonu bikonu kunienu kwuonu okwu kpọọnụ ife ọjọọ ife ọjọọ anyị ma na ndị nke unu na-akpọ ndị gọvanọ sịkwa na asị hụ ndị ka ha anarago aka azụ onweghị ife mgbasara ọ bụ ha nwadoro maazị Nnamdi Okwu Kanu ebe ọ nọ tata because of why m ji na-ekwu ife a na ọ bụ gọvanọs or elite gị sịkwa na asị dowere ya ebe ọ nọ gwakene m ife a ga-asị na maazị Nnamdị Kanụ na mere gwakene m ofu mkpụrụ ife ọjọọ a ga-asị kịta na na o mere Sunday Igboho nọ out there na-agagharị ndị Yoruba nwere ike ikwu ife ọbụla ha like na-esi n'ọnụ ha ha na-agọsịsị onweghị onye na-ajụ ha ese maazị Nnamdi Okwu Kanu abụrụ maka nke maka na ọ na-ekwu eziokwu Chineke ọ na-ekwu eziokwu nke mba ụwa niile na-afụ n'anya ọ bụghị na o nwere ife o kwuru kịta a na-asị na asị dị n'ime ya ọ na-ekwu eziokwu ka ọ dịrị ewu mma dịrị ọkụkọ mma dịrị nwaanyị mma dịrị nwoke mma bikokwanụ ndị igbo ndị a ma na ife ọma dị mma bikonu ma unu kwere n'ife a na-eme o ma unu ekweghị n'ife a na-eme o bikonu kunienu ka a mara otu a ga-esi were kpọpụta maazị Nnamdi Okwu Kanu na ndị iro gbara gburugburu onweghị ife ọzọ ha na-achọ na ha chọrọ iwe i nye m nke a m enye gị nke a unu afụgonu nke unu na-akpọ onye ọkaikpe Binta Nyako unu afụgonu ndị ka aha ndị ka aha nara aka azụ obodo naijiria ife ọjọọ mpụ arụ ana na-arị ibe ya enu chineke nna bribery everywhere corruption everywhere ị makwa ego one a kwụrụ this judge how much did they pay this judge for him because of this one is no more this is persecution

ya na mma ga-ana onye mme njọ ya na njọ ga-ana ọ bụ ife m chọrọ ka ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ bụ ka unu nụrụ olu m ọkụkọ sị na ife ya nji na-eti mkpu abụrọ na ọ bụ ka ife nji ya nghaa ya but na ọ bụ ka ụwa nụrụ olu ya ndị Igbo ndị Igbo kunienu kunienu kunienu na ọ bụ ife m na-akpọku unu biko kwanụ ebe onye unu nọ na-arụ nweta ozi a asị m unu

as you are doing that I say may God bless you asị m Chukwu Okike Abịama chi nke anyị na-efe ya gọzie gị gọzie gị ebe mkpụrụ iche n'aha Chukwu Okike Abịama wee deere m ise na comment section o ise